ọ bụrụ na i sobe ha bụrụ ntorobịa na ị ka bụ ụmụaka ị ya-aghọta ihe bụ ihe na-enu enu onweghị ihe nuru onunu n'ụwa ka ntorobịa ya youth ọ ya ka igbo kpọrọ ntorobịa ntorobịa na-enu ee ọ na-enu enu ọ na-enu mana gee ntị ka m gwa gị na ntorobịa ka ị na-anọ wee bụrụzịa wee banye n'ụwa ihe ị ya-ahụ ọ na ntorobịa eziokwu asị nọ na nwa hmm, nwa oge ọbụla mmadụ nọ na ndụ ya ee o nwere ihe ọ na ajọ ọ na-abọchi n'ebe onye ahụ na-eje ma anyị nwenye isi na nke ntorobịa ka njọ bụ na nwata nwee ike na-eme ka ọ na-eme mgbe ọ bata n'akada aṅa akada aṅa o nwere aka ka e si eso nwatakịrị ahụ agbanwe o nwere aka ya bụ ọ banye mgbe ọ na-achọ ịbanyezi ntorobịa ọ gbanwee mana ntorobịa nọdụ na ogo ahụ ọ ya abụ ọnọdụ hey ogo ntorobịa mgbe a pere mpe 17 18 19 20 17 18 19 ọ na-akwa ma nwoke bịa ma nwaanyị bịa mana achọrọ m ka m nekwasị anya ebe ndị ntorobịa wee kwuru ya nne ọ bụ na ntorobịa enufughọrọ ị ma na ihe eto ugo ntu ugo ọ na-enu ihe a na-ekwu maka otu oyibo kpọ peer group ọ na ntorobịa ka ị ga-afụ na anụ ịfụ na anụ ịpụta n'ogbo kịta na-afịa agbanyere ọ gbadatakwa n'ụmụaka mana na ntorobịa na-agwa gị kịta o nwere ofu onye m ma ha nwere togo ntorobịa o togo onogo na ntorobịa tupu mgbe anyị nwaka na-ebilite ebilite ntorobịa na-achọ eh, ibute ike ịmara onye ọ bụ na obodo anyị bụ naijiria eh, maka mgbe ahụ a na-ekwu mgbe bụ igbu ozu ka o soro gbuo ozu ọ n'ozu a ka o soro igbo tibe aka na ihe a ka m ga-akpọ n'afa eke mma otu ndị be anyị si akpa ya mgbe ahụ o soro ibe ya sị na a na-eje ahịa eke mma o mechaa mgbe ahụ jee nwechata nwunye nweta mgbe ahụ ọ na-ewu mgbe ahụ ebe mpi ha na-etu ya bụ omeka agụ ogbu agụ omeka agụ ogbu agụ o ji aka atọgbu agụ agụ ya abalị n'ihe niile a na-etu agụ ya abalị na ya omeka agụ ogbu agụ o ji aka atọgbu agụ hey onwene onwene afịa ka nkụ ọ bụ na nchetakwa e, e, ekwu ikwukwa m kele ebe m na-eje ebe m na-eje bana emesizie na usoro nzuzie ebekwuo ee mmụọ wee na-aba ebe enu mmụọ wee na-aba ebe enu a na-arụzi ikorobịa ada ma ya ma ozu wee gbusiri mgbe ahụ a na-achịkwa a na-achịkwazi ụmụnne ya na-agbagharị na-eti na-akpọ na-eti na-akpọ otu aka esiri ndị ihe niile ahụ ozu niile ahụ si egburu mgbe ahụ eji ya ọkwa ọkwagide dimkpa ọkwagide dimkpa mana ụmụnne ya sịchara ndị ọkasị ndị nwaanyị ha bụrụ ihe n'isi ekwe ka nwanne ha ha tana ị fụge ọ gịnị meziri ka m fụziri ya mbọsị ya hai fụ ya o nwere ezigbo ahụ o nwere ezigbo ahụ ị fụkwa ya ọ dịkwa ahụ ọ bụrụ na ụmụnne ya meziri mgbe ahụ bụ na ha jere nụọrọ ya nwaanyị oge aghọgide ọrọchata ya echezi ka eje emebezi ahụ nụọrọ ya nwaanyị ka ebe m na-eje gị bụ na nwaanyị a nụụrụ ya abụghị ụdị nwaanyị ọ na-alọ nlọ a ya-anụrụ ya maka na ndị be anyị si na agwọsịa ihe nwa anaha agwọ ntamu ụmụ nwaanyị nwaanyị ya bụ ọbụna ọbụna izu ọbụna izu dị n'uju i were aka gị wee jeje chọọ ụdị nwaanyị ahụ ị na-achọ na mgbe e meziri dazi n'ụdị na-alụde ya ada bụzi ụmụnne ya sị ka ededebe ya nwaanyị ka a mara ka ihe dị iche ya na-adị ededebekwara ya nwaanyị ihe dị iche anaha adị ihe dị iche na-adịbara na nwaanyị nọzi na-agbakwa mbọ na-agba mbọ nwe ihe nwaanyị ahụ emefu ma ya bụ na na-edobe nri na ụmụazị a na-edobere ụmụazị nri ọkwa ị fụge ọ ka m fụziri ya o nwere ebe e mere mmemme m fụzi ya wee cheta hei otu mgbe ahụ ọ na-eti eti m sị m sị omeka agụ ọ sị m ọ sị m ọ sị m apụma nya nya m sị ọ bụ gịnị o ji aka atọgbu agụ ọ sị m na o nwezi ihe ya na-atọgbu m biko mụ na mụ na-ekwe m do m sị ọ bụ gịnị ha m na-echetagasị ka m chetara ya mụ afọ ahụ o ji too okorobịa ọ na-agba sị m biko biko So, mana ama m onye onye a onye a tiri etife ụda ahụ ọ na-eyi mgbe ahụ mgbe ahụ ịtalụ ịtalụ ọ ihe ọ na-akụ 4 over 4 Italo okpu Italo enu akwa o yi Italo nke o yi na ndịda Italo akpụkwụ o yi Italo e, eriri ukwu nya belt Italo o tiri eti mgbe ahụ mesie gịnị mee biko ntorobịa ekwekwana ka ọ kwagbuo unu bụ ntorobịa ụmụ nwoke ka m na-agwa na ọzọ m na-ekwu maka ụmụ nwaanyị ekwana ka ntorobịa kwagbuo unu ọ ga-akwagbu eri mgbe ị ga-eji wee chọọ ka ị ghọta ị fụzie ndị ọgbọ gị agasị ndị gị na ha megosị na ndị i che na ị kacha mma nke bụ eziokwu na mgbe ahụ na ị kakwa ha mma mana ihe a ga-akpụ gị kpụ kpụnaa gị na gutter na-akọduzi akọdu maka na ihe aghasakwa ekwena ka ọ ghasa ọ bụ na ọ ghasa ekpere na abụ n'ike ka anyị ji na-atakwa